ife a melụnụ gbasatara mụ na ndị eke nkọwa na ife onyonyo a nkọwa na ife onyonyo m mere na platfọm ma bụ ife m chọ ka m kọrọ etie unu gwa unu na ọ ife na-eme ndị be anyị n'obodo a ife na-eme ụmụ dis ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị ọ ife dị dis ọya mara alụ dị na be dis dị na alụ ndị naijiria ọya mara alụ dị anyị n'ọbara bụ ife m actịrị ife a amara m mgbe m ji wee take iwu m ji wee bido act bịa ọ ife m ji wee si na ọya mara alụ dị n'ime anyị ọ ya ka eji wee si na ndị be anyị dị lousy na ndị be anyị na omume ndị be anyị ajọka ihe ọbụla a na-eme otu a ife ọbụla anyị na-eme otu a a na-ashout na-egosi onwe anyị ọ jọka ọ jọgburu onwe ya ọ jọkanarị udene sigbuo nkakwụ n'isi ọya mara alụ dị ndị be anyị na-alụ ọ ife anyị- ife m act that day wee sị ka m kwuo onye ebe a ka ndị chọrọ ịmụrụ ịmara ife mara ife ọkacha na alụ ụmụ anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke onye eke nwute gị ikwesịrị ịdị humble ikwesịrị iwetu onwe gị ana ikwesịrị iwetu onu gị ikwesịrị ịbụ na ị na-ayọ biko na sir sir sir sir na-apụ gị n'ọnụ ọ ma ma ma ma na-apụ gị n'ọnụ anya ya emelie ka anyị nra ka nra nwụọ ka anyị nra ka nra nwụọ eju anyị n'ime obi because mgbe fa matu na moto like this wee lute m nso otu a ka obi m si wee kwuchiri i chezozia na ọ ndị eke obodo i chezozia na fa nwere right ime gị anything o nwerọ ya-ajụ ese gị i chezozia na fa ya worsen the ya osi- ya- ya worsen things to you mee gị dis tasịa gị ahụfụ kuru mmiri gị che gị ala na-apụ m na-emegheli na-egosi onwe m na-egosi onye naijiria m bụ na-ashout wee realizesịa mistake m ọ ka m ji wee sị ife niile experience matters a lot ọ ka m ji wee sị unu no place like home no place like home o and again onye njem ka onye isi awọ ife wee malụ ife m act that day bụ ife ndị be anyị ụmụ nwoke be anyị na-act n'obodo a bụkwa ụfọdụ nwa osisi ya ụfọdụ na-efere mbụ ụwa like this na-ajụzi onye a sị ya why o ji wee mee like this ma ụfọdụ m fụ ụfọdụ n'anya m naabọ fụ korokoro ebe fa na-act ya ọ dị m guys ka m jee ebe a jee babara onye a mba dị wuch m na-eje abara onye a mba sometimes m babara onye a mba sị ya butuo onu unu butukenenụ onu n'obodo ụmụ anụmanụ ka unu nọ and fafrọdị anyị nwa bụ obodo ha kacha wee kpaa asị n'obodo a anyị nwa bụ dị ndị obodo dis obodo a kacha wee kpaa asị n'obodo anụnwa obodo dis ọkwa obodo bụ na dis fa ife ọjọọ ọbụla fa chọrọ ife ọjọọ ọbụla merụ n'akụkụ fa bai onye bai dis bai ka ya akpa afa kedu ife ị na-anụsara onye eke ọgụ kedu ife ị na-emere gịrịgịrịgịrịgịrịgịrị ka ya sị na ọ gịnwa bụzi onye eke na onwe gị ị na-act emesikwa emesikwa ọla gị n'anya okwu mesịla m n'anya ọla m n'anya ka m fụzi onwe m n'ime cell ka m nọ wee sị hei gịnị ka act dị ife a ka ya ka otu ụmụ nwoke be anyị si act no o kwesịrọ ekwesị onye eke nwudo gị butuo onwe gị because ọ bụrụ na m buturu onwe anọ m ebe a na-contemplate mgbe m tukwu na cell a na-asị ọ bụkwa na m ma otu a ma otu a ma otu a ma otu a akarakwana ịna ije a

tulese na mkpọwakwasị ndị nke green na-akpọ ha green beans n'ilu ha ha na-eme anya nekwe m anya sị m who who is green who is green beans nsị a na ọ gị nwa n'onu na-aba dịtị mbịa ọ ba anyị n'isi ibido das ihe onye ekweghị odidi ọ ya ka o ji aga ndị eke nwere ike ịgba ịgba anyị gbagbuo ya agbagbuo buru je tụfuo ọ ya ka ọ na-aga too many ụmụ nwoke be anyị adasigo abanyechago n'aka ọjọọ n'ebe ndị a nọ due to due to that is that is that is due to i- u- that is okwu ọnụ izizi anyị ji wee saba fa first approach matters a lot ọ bụgodo na ha sị gị gịnị ọ bụgodo na ha kpọọ ya iyi ọ bụgodo na ha gwa ya anything i kenekwu ya sị okay thank you sir thank you ma sorry ma sorry sir but nke a na-egosi onwe anyị na ife ọ result tụrụ m ị fụrụ ya since ụwa m amarọ m ihe dị bụ mmadụ ịba n'ime cell ma abara m ya ụbọsị a so ka anyị butuo onwe anyị anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo ụmụ anụmanụ anyị bụ ụmụ anụmanụ bikwa n'obodo ụmụ anụmanụ marụ ka obodo si wee dị ka anyị butuo onwe anyị gị nwa na-ene n'ife onyonyo a butuo onwe gị ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke be anyị nọ na South because ọ unu nwa ka ọ ka n'isi nwaanyị bụ once in a while ka a na-enweta nwaanyị bụrụ kwa mgbe kwa mgbe how many years ka m nọgoro obodo a mana ọ sọ ofu nweta ka ha nwetanugo m yes but unu nwa bụ steady steady because n'ebe unu unu nọ n'ezi achụ ego gị nwa nọgodo n'ime ụlọ achụ ego nke ị na-atụ akwụkwọ ị pụtara n'ezi mpụta izizi ị pụta iji ozugbo ije nkịtị ị gara na street ha chi nwụ ya nwụchikọrọ but kedu ife act mgbe a kwụsị gị a kwụsị ụfọdụ ụfọdụ emebe otu a ụfọdụ anọ m n'ilu ndị a dọkasịrị akwụkwọ ha o nwere ndị nke ji ID adọlie n'ilu ha o nwe onye nke e tiri onye na-ada azụ ọgwụ mana e jidere mana ọ- ihe ọ cause mere e ji wee were agba agba ọgwụ tirie jee jee tu- tu- ya- tu ya nga ihe ọ na-amaghị anya ya ọ bụrụ maka ife act because ozugbo a kwụsị gị butuonụ onwe unu kedu ihe na-eme ndị be anyị ndị igbo ndị naija U- anyị enweka obi ọkụ like this anyị enweka rice iku rice iku ha igosi onwe gị na igosi ndị obodo onwe gị ọ ihe nwaanyị obodo a sị m na ọ ife na-eme ndị be anyị sị m na ọ ife na-eme ndị be anyị na anyị anara respect ndị uwe ojii na ndị uwe ojii na anyị adara atụ egwu ndị uwe ojii ịghọtago ka anyị butuo onwe anyị ma ọ bịa na ụdịrị ife a butuonụ onwe unu ihe nke a dị too much butuonụ onwe unu because e regret cha m ife niile m mebọsịa nya guys ebudo m n'isi ụmụ onye nke akụrụ ihe kụrụ ihe sef onye nke be anyị akpụbata kụrụ ya ihe na-amụ ya isi n'aja because a maburu na ndị obodo a na-etichakwu mmadụ ihe n'ime ma akpọba akpọbata ya n'ime a mara na a na-eti ha ihe n'ụlọ anya maka na afọ eche n'ụsọ ndị naijiria ga-apụta ịkpọbata ebido tibe igbo gbogbogbo mana ndị ebe a na-eti ị fụ ka o si kụọ ya isi n'aja gba gbakpanye ya ọkpenu kụọ ya na-asụ obodo ha na-akụ ya ya ọ chọkwa ikwu okwu onye ụta guys o depend ife i meli outside o depend mgbe ọ kwụsịrị gị ife ka isi wee atị ya so ka anyị na-use kenenụ uche anyị n'obodo a ka isi anyị na-alụ ọrụ n'obodo a na obodo anyị nọ n'ime bụ obodo ụmụ anụmanụ